Сэлам гуапэ фыдох. Пщӏэну щхьэпэщ зыфӏэтща нэтыным и къыдэкӏыгъуэм фыкъыдогъэблагъэ. Ар теухуауэ щытынущ фи узыншагъэр хъума зэрыхъунумрэ фызэрыхуэсакъыжыпхъэмрэ. А ӏуэхугъуэхэм тедгъэпсэлъыхьын ди мурадщ, къэтӏэта упщӏэхэм фӏыуэ хэзыщӏыкӏ дохутырхэр. Гъэмахуэр зыгъэпсэхугъуэ зэману къалъытэ куэдым. Икӏи, хьэуар хуабэрэ дунейр щӏэращӏэмэ, унэм щӏэзэгъэфыныр мащӏэу къыщӏэкӏынщ. Апхуэдэ махуэхэм гур зыхуеӏэр дауикӏ псы ӏуфэрщ. Сабийхэм я дэсыгъуэм зи зыгъэпсэхугъуэр ирезыгъэхьэлӏэ адэ-анэ куэдым, хы, тенджыз ӏуфэхэм Урысейм и гъунапкъэ закъуэ мыхъуу хамэ къэралхэми кӏуэурэ я нэгу зыщрагъэужь. Щӏэныгъэлӏхэм къызэралъытэмкӏэ, хым, псыежэхым, е гуэлым щӏэх-щӏэхыурэ зыщызыгъэпскӏ цӏыхум и узыншагъэр нэхъ зытеувэм и мызакъуэу, и гъащӏэм хегъахъуэ, и гукъыдэжыр хохъуэ. Пыхусыхукӏэ сымаджэрилэхэми я узыншагъэр нэхъ зытеувэным сэбэп хуохъу. Ауэ, дапхуэдиз фӏагъ хэмылъми, ди экологие зызыхъуэжыр къалъытауэ, хэплъыхьауэ зыщыбгъэпсэхуну псы ӏуфэр къыхэхыпхъэщ. Тенджызым, псыежэххэм, гуэлхэм зыщыбгъэпскӏыныр узыншагъэмкӏэ зэран щыхъуи къохъу. Апхуэдэщ, псалъэм папщӏэ, псыежэххэм е гуэлым и лъабжьэр мывалъэу щытмэ, е узыфэ зэрыцӏалэхэр къызыхэкӏ микробхэмрэ вирусхэмрэ хэту къыщӏэкӏмэ. Тенджыз ӏуфэм кӏуэхэм ящӏэн хуейщ микробхэр, вирусхэр хуабэм нэхъ зэрыщыбагъуэр. къэрал здэкӏуэм къыщекӏуэкӏ узыфэхэми зыщагъэгъуэзапхъэщ. Ди республикэр къапщтмэ, псыежэх, гуэл дахэ куэд диӏэщ. Ауэ абыхэм я щытыкӏэм, я къабзагъэм, шынагъуэ хэмылъу зыщыбгъэпскӏ хъунухэм дэ къытхутепсэлъыхьыну зыхуэдгъэзащ, щэхуакӏуэхэм я хуитыныгъэр хъумэнымрэ цӏыхум и зэӏузэпэщ псэукӏэмрэ къащхьэщыжынымкӏэ федеральнэ къулыкъум и управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыӏэм и санитарнэ надзор отделым и специалист-эксперт пашэ Балъкъэр Мурат. Мурат, гъэмахуэм цӏыхухэм зыщагъэпскӏ, зыщагъэпсэху щӏыпӏэхэм я щытыкӏэхэр дауэ къэфхутэрэ?
Цӏыхухэм я узыншагъэр хъума хъуным папщӏэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Роспотребнадзорым и управленэмрэ и КъБР-м гигиенэмрэ эпидемиологиемкӏэ и центрымрэ зыщагъэпскӏ цӏыхухэмрэ абы екӏуалӏэ щӏымрэ я щытыкӏэ лабораториехэм къыщыдохутэ. Хабзэ тхуэхъуауэ цӏыхухэм нэхъ зыщагъэпсэху щӏыпӏэхэм псы, абы и ӏуфэм деж щӏыр къатщтэурэ доплъ. Апхуэдэу гъэмахуэр икӏыху санитарно-химическэ щытыкӏэр, паразит, микроб хэс-хэмыскӏэ къыдохутэ, курорт гуэлыр, Налшыкыпсыр Хьэсэней, Брамтэм лъэмыжым деж, Трек гуэлым деж, Золкэпсыр Дзэлыкъуэкъуажэ деж, Тэрч къалэ гуэлыр, Псыгуэнсу къуажэ деж Шэрэджыпсыр, Ерокъуэ деж Лэсчыныпсы.

Зызыгъэпсэху цӏыхухэр дауэ зыхуэсакъыжыпхъэмрэт? Ди республикэм щыпсэухэмрэ хьэщӏэхэмрэ фыкъыхудоджэ зыщывгъэпсэху щӏыпӏэхэр къыщыхэфхкӏэ фысакъыну. Зыщагъэпскӏ щӏыпӏэхэр къыщыхэфхкӏэ администрациехэм хуит ящӏарэ санитарно-эпидемиологическэ хуит зыщӏ тхылъымпӏэхэр зиӏэ зыгъэпсэхупӏэхэр къыхэфх. Апхуэдэм деж псымрэ абы къекӏуалӏэ пшахъуэхэмрэ узыфэ зэмылӏэужьыгъуэхэр къызыхэкӏын зэрыхэмысымкӏэ фыщыгъуазэу зывгъэпскӏ хъунущ. А зыгъэпсэхупӏэхэр зыухуахэм псымрэ абы екӏуалӏэ щӏымрэ я щытыкӏэр тэмэм ящӏын папщӏэ елэжьащ, лабораториехэм къыщытхутащ. Псыежэхым е гуэлым зыщыбгъэпскӏ мыхъунумэ ар къозыгъащӏэ нэпкъыжьэхэм гу лъыфтапхъэщ.
Стандартым къызэригъэувымкӏэ, гуэлхэм сабийхэм зыщагъэпскӏ хъуну щӏыпӏэхэр къыхэгъэщхьэхукӏауэ, балигъхэр здес хъунур къагъэлъэгъуауэ щытын хуейщ. Апхуэдэ щӏыпӏэхэм деж зыщыбгъэпскӏыну нэхъ дзыхь хуэщӏыпхъэщ. Ауэ уэшх къешхагъащӏэу, псыр Фӏей зэрыхъуар плъагъуу, ухэмыхьэм нэхъыфӏу къалъытэ дохутырхэм. Гу лъытапхъэщ, мэ гурымыхь къызыхих псы къэкӏыгъэхэр къыщыкӏ, къыу е нэгъуэщӏ джэдкъаз зыхэс псыхэм зыщыбгъэпскӏ зэрымыхъунур. Фабрикэ е завод зыпэгъунэгъу псыхъуэхэм пэӏэщӏэ зыпщӏмэ, нэхъыфӏуи къалъытэ дохутырхэм. Абы и щхьэусыгъуэщ, махуэ къэс жыхуаӏэм хуэдэу, цӏыхум и узыншагъэм зэран хуэхъу вирусхэр, микробхэр зэрыбагъуэр, псыхэм куэду зэрыхэсыр. Ахэр сыт хуэдэми, дауэ зыщыхъума хъунуми, дауэ гъэхъужыпхъэми, дэ къытхуиӏуэтэну зыхуэдгъэзащ СПИД-мрэ зэрыцӏалэ узыфэхэмрэ пэщӏэтынымкӏэ центрым и еплӏанэ инфекционнэ отделением и унафэщӏ Бэрбэч Жаннэ. Жаннэ, сыт хуэдэ узыфэхэр къыщыпкърыхьэфыну псыежэххэм, гуэлхэм? Псоми зэрытщӏэщи, гъэмахуэр цӏыхум и зыгъэпсэхугъуэ зэману щытщ. Цӏыхур унагъуэ-унагъуэкӏэ я сабийхэр я гъусэу зыгъэпсэхуакӏуэу макӏуэ. Нэхъыбэу къыхахыр псы ӏуфэращ. Ауэдэу щыщыткӏэ абы ящӏэн хуейщ псым уз зэрыцӏалэ къызэрыхэкӏыр. Ар хы ӏуфэ, тенджыз ӏуфэ, псыежэх, гуэл сыт хуэдэ ирехъу, холерэм деж щыщӏэдзауэ, дизентерии, сальмонеллёзи. Гепатит А-и, ӏэджи къыщыхэкӏынкӏэри хъунущ. Абы нэмыщӏ дэ ди сымаджэщым нэхъыбэу иджырей зэманым кърашалӏэ цӏыхухэм энтеровирус, ротавирус, норовирус, парвовирус жаӏэу мис ауэдэу ауэдэ уз къеузу кърашалӏэ, кърашалӏэу щытщи, цӏыхум ящӏэн хуейщ Цӏыху сакъын хуейщ. Сыт щхьа псым дау ауэдэ уз зэрыхищӏэ жыпӏу щытымэ, гъэмахуэ мазищыр хуабэу щытщ, дуней хуабэ. Вирусхэри, бактериехэри нэхъыфӏу ялъагъу хуабэ. Абы нэмыщӏ урысыбзэкӏэ жысӏынщи, Псым благоприятный среда щегъуэтыр, щыбэгъуэну, нэхъыбэ хъуну. А узыфэхэр къомыуэлӏэн щхьэкӏэ дауэ зыхуэсакъыжыпхъэ? Цӏыхум япэу къэс илъагъу псым хыхьэ хъунукъым. Центр гигиены и профилактики инфекционных болезней щылажьэхэм щӏэх-щӏэхыурэ макӏуэри псым анализ къыхашыр. Абы вирус, бактерие, уз зэрыцӏалэ къэзгъэхъей хэт, хэмыт къащӏэн щхьа. Ауэдэ къыхэкӏ хъумэ, тратхэ, мы псым фыхыхьэ хъунукъым. Ар ауэду щыхъуакӏэ абы уедэӏуэн хуей, ар ӏэмал имыӏэу бгъэзэщӏэн хуей ӏуэхугъуэм хуэдэу щытщи, федэӏуэн хуейщ. Абы нэмыщӏ зыгъэпсэхуакӏуэ цӏыхуу щыкӏуэм куэду макӏуэ. Куэду макӏуэри цӏыхур ӏув мэхъу. Ар уже щхьэусыгъуэ мэхъу цӏыхум зэрыцӏалэ уз къеуэлӏэнкӏэ. Псым цӏыхур хыхьа иужьынкӏэ сакъын хуей дауэду псы зыжьдигъэуэн хуейкъым. Жьдэуами дахэ цӏыкӏуу иримыгъэхыу къыжьдигъэпкӏыжын хуей, къыхэкӏыжа иужьынкӏэ и жьэм псы къабзэ жьдигъэжыхьын хуей, псы къабзэкӏи зитхьэщӏыжым нэхъыфӏщ. Ар балигъым къыгуроӏуэ, сабийм къыгурумыӏуэнкӏэри хъунущи, адэ-анэхэм зыгъэпсэхуакӏуэ сабий щашэм ӏейуэ кӏэлъыплъын хуейщ, я ӏэ цӏыкӏухэр я жьэм ямытхьэщӏауэ

Мис ахуэдэ симптом яӏэнкӏэри хъуну е зырызу а симптомхэр, е тӏурытӏу, е псори зэгъусэу фиӏэнкӏэри хъуну. Ауэ фэ зэрыцӏалэ уз къывэуэлӏауэ къызэрыфщӏэнур псом нэхъапэ температурэ лъагэу зэрыдэкӏуейра. Иджы нэхъ хэхауэ сэ анетӏэ къезбжэкӏа узхэм нэхъ хэхауэ энтеровирусым сытепсэлъыхьыну сыхуей сыт щхьа жыпӏэмэ, энтеровирусный инфекцием, энтеровирусхэм яхэтщ щхьэкуцӏ, щхьэкуцӏым еуалӏэхэм хуэдэ яхэтщи, мис абы ӏейуэ хуэсакъын хуей. Ар къызэрыпщӏэнур, мис а температурэ лъагэ дэкӏуейу, къэжьыныр яӏэу, абы нэмыщӏ нэху, нэхур я нэм щӏидзэм яхуэмышэчу, макъыр дэшеям яхуэмышэчу, хуэш, хуэш яхыхьу, мис ауэду хъункӏэри хъунущи, ауэдэ симптом фиӏэ хъуам, мис адэ-анэхэми, балигъхэми псоми захузогъазэри яжесӏэну сыхуейщ. Зэманыр фымыгъакӏуэу. Нэхъ щӏэхыу дохутырым дей фызэрекӏуэлӏэн яужь фит. Дохутырыр къэсыху, сэ сщӏэрэ фэ фынэсыху, нэхъыбэу фэ фхуэщӏэну температурэ фхуегъэхынуращи, мис ар фщӏы хъунущ, ауэ адэкӏэ хущхъуэ щапӏэхэм цӏыхур щӏохьэри, сыт зэтхьэлӏэ хъуну жари щӏоупщӏэ. Абы щӏэтхьэр дохутырым ямыщӏэнкӏри хъунущ, абыхэм федаӏуэу хущхъуэ зэвмыхьэлӏэ. Мис дэ ди сымаджэщым фыкъекӏуалӏэмэ, ар а узыр зэрызыхэдгъэкӏын анализи тхуэщӏынущ, абы нэмыщӏ абы етхьэлӏэну хущхъуэ и нэхъыбэ диӏэщ. Фыкъакӏуэ хъунущ, фыкъэкӏуэн хуейщ. Сыт къызыхэкӏыр энтеровирусыр?
Энтеровирусри ар ахуэдэ вирус щыӏэщ, псым хэтщ нэхъыбэу. Псым, псыежэххэм, гуэлхэм, мис ауэдэу а тенджызхэми хы ӏуфэхэми ӏейуэ яхэтщ. Дауэ зыхэвгъэкӏрэ а узхэр?
Ар нэхъ зыхэзгъэкӏыр Анализра лъымкӏэ къыдощӏэ, абы нэмыщӏ нэгъуэщӏ анализ хыдошри къыдощӏэ, посев жыхуиӏэм хуэдэ дощӏри, мис ауэду къытхуэщӏу щытщ. Цӏыхум и ӏэпкълъэпкъым сыт хуэдэрэ нэхъ зэуалӏэр уз зэрыцӏалэхэр?
Лъатэ, кӏэтӏий, щхьэкуцӏым, мис ауэду, ауэ я щӏыфэхэри къилъэлъынкӏри хъуну, тэмакъ уз, Пскэ, пакъиж, мис ауэдэхэри къыхэкӏынкӏэри хъуну. Зэрыцӏалэ узыр къыпкърыхьа иужь, махуэ дапщэм и кӏуэцӏкӏэ зыкъригъащӏэр цӏыхум.
Занщӏэу зыкъригъэщӏэну, абы инкубационный период жери иӏэщ, мис ар цӏыхум ар и ӏэпкълъэпкъым къыпкърыхьауэ иджыри къыпкърыхьауэ имыщӏу Зы махуэ, махуитӏ, нэхъыбэ, махуитӏ, махуищ, сыхьэт бжыгъэ, сыхьэт бжыгъи фӏэкӏа мыхъуу, апхуэдэуи зыкъригъэщӏэнкӏри хъунущ. Куэд, куэд ӏейрэ екӏуэкӏкъым, инкубационный период жыхуиӏэращи, щӏэхыу къищӏэнущ цӏыхум ар ауэдэ къызэреуэлӏар. Мис а сэ жыхуэсӏахэр температурэ лъагэу докӏуей, Я щхьэм узу, я къэжьын къакӏуэу, къэжьыным къытригъазэу, я кӏэтӏийхьэр узу, мис ахуэдэу мэхъухэр. Сымаджэ хъуа цӏыхум дохутырым къэмыкӏуэфмэ, нэхъапэу сыт хуэщӏэн хуейр?
Температурэ пхуегъэхынура? Сэ сщӏэрэ, ӏейуэ къеузмэ, щхьэуз, ныбэуз, ныбэуз жыхуэсӏэ, спазмолитик, мис ахуэдэ зыгуэр Ношпэ сыт ептым сщӏэкъым, ауэ аргуэру къытезгъэзэнщи, жесӏэнщи, цӏыхум ар езэгъми емызэгъми фэ фщӏэкъым, ар зыхумыгъэкӏауэ, ахэр къумыщӏауэ хъуну хъунщ жыпӏэу, мис ауэдэу епхьэлӏэ хъуну. Зэманыр цӏыхум имыгъэкӏуэду нэхъ псынщӏэу дохутырым щӏекӏуэлӏэн хуейр Зы узыр узитӏ хъункӏэри хъунущ, осложнение жыхуиӏэм хуэдэ мис ауэдэу хъункӏэри хъунущи, а щхьэ куцӏым еуалӏэ энтеровирусым дяпэкӏэ цӏыхур ныкъуэдыкъуэ ищӏыфынущи, ӏейуэ усакъын хуей, ухуэсакъын хуей, мис абыхэм ущышынэн хуей.
Дохутырхэм къызэрытхуаӏуэтамкӏэ, псыежэххэм нэхърэ гуэлхэм вирусхэр нэхъыбэу ущрохьэлӏэ. Уз зэрыцӏалэхэм щыщу нэхъ шынагъуэхэщ Лептоспироз жыхуаӏэр. Ар хьэхэмрэ дзыгъуэхэмрэ псым къыхахьэ икӏи махуэ тӏощӏрэ тхум нэс къыхонэ. А узыр къызэуэлӏа цӏыхум занщӏэу зыкърегъащӏэ, и температурэр докӏуей, и лыпцӏэм узын щӏедзэ, тхьэмщӏыгъум, жьэжьейм зэран хуохъур. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, мы узыфэм илӏыкӏым я бжыгъэр куэд мэхъу. Микоз жыхуаӏэ узыфэ зэрыцӏалэхэр псым къыхахьэ, ар зыпкърыт цӏыхухэм, псэущхьэхэм, бзухэм. Ахэр хуэмущ зэрыбагъуэр, цӏыхум бэлыхьу зыри къеузкъым. Нэхъапэу зэран зыхуэхъур щӏыфэращ. Гепатит А жыхуаӏэ узыфэр ӏэ фӏейм, псым, шхыным къыхокӏ. А узыр къызэуэлӏам къыщищӏэр махуэ щэщӏым нэс блэкӏа иужьщ. Сымаджэ хъуам и ижь лъэныкъуэмкӏэ дзажэналъэ лъабжьэр узу, и температурэр лъагэу докӏуей. Нэгъуэщӏ нэщэнэхэмкӏи зыкърегъащӏэ. Зэзым сэкъат ирет. Къедбжэкӏахэм нэмыщӏ, нэгъуэщӏ узыфэ зэрыцӏалэхэри къыхокӏ, микробхэр, вирусхэр зыхэс псы фӏейхэм. Ахэм щыхъума фыхъун папщӏэ, зыгъэпсэхуакӏуэ фыздэкӏуэ щӏыпӏэм и щытыкӏэм нэхъапэкӏэ щыгъуазэ зыхуэфщӏыну дыщогугъ. Зэрыжаӏэщи, узыр къэкӏуэгъуафӏэ щхьэкӏэ кӏуэжыгъуейщ. Атӏэ, сымаджэ умыхъун щхьэкӏэ, узыкӏэлъыплъыжмэ, зэрынэхъыфӏри нэрылъагъущ. Узыфэм я нэхъыбэм уапэлъэщынущ, абы узэрыхуэсакъын хуей ӏэмалхэр пщӏэмэ. Икӏи, мы ди нэтынхэм зыкъревгъэхьэлӏэмэ, фыкӏэлъыплъмэ, апхуэдэ ӏэмалхэр ди дохутыр нэхъ ӏэзэхэм щыгъуазэ фыщыхуащӏынущ. Нобэкӏэ ди нэтыныр и кӏэм нэблэгъащ, сэлам фыдохыж, фызыхуэсакъыж, узыншэу фыщыт.